ayiwa salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu an filɛbaga bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ mali kɔ kan tinaniba tv n'o ye tinaniba 24 tv ye donc an bɛna an ka baara daminɛ i n'a fɔ eh, an ka sigi tɛmɛlen na an bɔra ka eh, kuma koloma saba ɲɔgɔnna fɔ i n'a fɔ n'o bɛ tali kɛ politiki ko ani an ka sigi yɛrɛ cogoya la n'an bɛ fɛn dɔ wele ko danbe fo ka taa se jamu ko n'o bɛ an fɛ yan farafinna yan donc an ye ɲɛfɔli dɔ kɛ olu kan donc bi an b'a fɛ ka o kumaden dɔ ta ka se ka bi babu boli o kan o ko mana tɛmɛ cogo min na a bɛna faamuyali sɔrɔ o la ɔ o kɔnɔna na an ni an ka an balimakɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye an ka tɔgɔ directeur yɛrɛ ye tinaniba 24 tv directeur ye n'o ye siriki danbele ye donc an n'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ donc an bɛna ɲininkali sɛmɛ ale la donc ni jaabi min sɔrɔ la donc a bɛɛ lajɛlen bɛna o lamɛn nin waati in na donc a k'aw sɔgɔlen to tinaniba 24 tv la ɔ an bɛ foli lase an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sponsor officiel n'o ye établissement pɛrɛpɛrɛnni jɛnta et frère a pdg ba amadu jɛnta ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko be ka baarakɛyɔrɔ filɛ nin ye bamakɔ suguba la i n'a fɔ babu yara ka immeuble la o tɛ donc an bɛna baara daminɛ donc komi an bɛna bi babu boli min kan o bɛ tali kɛ danbe de la ɔ komi an caman bɛ danbe ko kuma fɔ ɔ danbe yɛrɛ a nana na cogo min na foyi tɛ yen ko sababu tɛ a la donc sababu minnu bɛ a la donc an ka karamɔgɔkɛ ani an ka directeur ba ɔ ale bɛna walawala dɔ kɛ a la directeur aw ni wula nba somɔgɔw bɛ baasi foyi tɛ baasi tɛ ba ɔ bi ta in an sigila tuguni kosɛbɛ o don na an tun ye ɲɛfɔli dɔw kɛ an ka an lamɛnbagaw an'an kanumɔgɔw ye k'a fɔ an bɛna babu dɔ kɛ sigi dɔ kɛ olu kan ɔ bi an b'a fɛ ka kuma min kan bi o de ye danbe ye ɔ danbe yɛrɛ ye mun ye i bɛ se ka mun de fɔ an ye o la ɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ kosɛbɛ voilà ayi an ka foli bɛ lase an lamɛnbaga ani an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ k'a fɔ nin y'aw ka kɛnɛ sigilen ye kɛnɛ min ni an bɛ sigi ka ɲɛfɔli kɛ an ka lahalayaw kan ani ɲɛnama yɛrɛ minɛcogo kan o la bi alihamdulilayi an ka kantigi a bɔra ka ɲɛfɔli kɛ cogo min o de don komi bi senɲɔgɔn tɛmɛlen an bɔra ka ɲɛfɔli kɛ kumaden dɔw la an ye a bakurunba fɔ de an da sera politiki ko kumaden ma ani nafa jumɛn b'a la ani an y'a yira k'a fɔ don dɔ ni ala sɔnna an bɛna sigi ka ɲɛfɔli kɛ a kan o kɔ fɔ ka taa se jamu yɛrɛ ma an y'an da se jamu ko ma ani nafa jumɛn b'a la an y'a yira jama na k'a fɔ ko don dɔ bɛ na ni ala sɔnna an bɛna an da se jamu ko yɛrɛ ma ka ɲɛfɔli kɛ a kɔnɔ ɔ an da nana se danbe fɛnɛ ma danbe ye mun ye nafa jumɛn b'a la ɔ an ko don dɔ ko an da bɛna se o ma ni ka ɲɛfɔli kɛ a kan o la bi an sigira ni ala sɔnna an bɛ fɛ ka ɲɛfɔli dɔ kɛ o de kan kɔmi an balimakɛ a y'a ɲɛfɔ cogo min o la aw n'a badenkɛ an ni o de bɛ baro dakɔrɔ nin ye n'o ye siriki danbele ka bɔ tɛnɛninba o la an bɛ san n'a lamini mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo a cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ k'a fɔ sisan kɔni samiyɛ daminɛlen an bɛ dubabu kɛ ala ka diya an na ala ka jamana bɛɛ lajɛlen samiya diya ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ o la bisimila o la kɛlɛ k'i yɛrɛ ɲɛfɔ ka foli kɛ lamɛnbagaw la ani karamɔgɔw la kosɛbɛ danbe ye mun ye ayiwa baasi tɛ o la i ka nin ɲininkali tɔnɔma ni ɲana a bɛnna komi n y'a fɔ cogo min ko bi senɲɔgɔn tɛmɛnen ɔ an ka kan na an ye mɔgɔ dɔ ye ala ye kan dɔ de di an ma Diɲɛ mɔgɔ tɛ yen k'a fɔ min y'i ka kan dilan maa o maa bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ Ala ye kan dɔ de d'i ma, o la a ye kan min d'i ma i ka kumaw bɛ kɛ o de la, awa i b'olu de kɔrɔ dɔn, n bɔra k'a fɔ sisan n ko bi senɲɔgɔn tɛmɛnen, bi senɲɔgɔn tɛmɛnen o ye bi ɲɔgɔnna min tɛmɛna bi ka se bi, o la an bɛ bi la, a ɲɔgɔnna min bɛ na o ye bi kunɲɔgɔn ye, o la an ka kan k'o de faamu, o de bɛ bɛn an ka bamanankan yɛrɛ kuma a sogolon cogo ma, bi senɲɔgɔn an'a kunɲɔgɔn, o la an bɛ bi min na o de ye cɛmancɛ la. O la an bɔra ka danbe ko min fɔ bi senɲɔgɔn tɛmɛnlen ye an bɛna ɲɛfɔli kɛ o de kan n'i ye danbe yɛrɛ ta k'a lajɛ danbe ale ye fɛn de ye fɛn min bɛ yen fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen de don fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen de don ɔ fayida i bɛ se k'a fɔ maa si tɛ yen nɔ fɔ danbe dɔ de b'a la mɛ i ka danbe bɛ suganti ni ka a boloya ka bɛn i ka sigi kɛcogo de ma an'i ka lihala misali la i mana kɛ sigira fan mun fɛ i bɛ taa sɔrɔ olu ka danbe kɛcogoya a b'o ka sigi nɔgɔya cogoya de yira ani o ka sigi lafiya bɛ sɔrɔ cogo di o ka danbe bɛ kɛ ten de ahan danbe ko nin fɛnɛ na o de bɛ don i komi aw ka fɛn ɲuman aw ka laadaw a ye fɛn minnu ye k'a fɔ ko o de ka ɲi ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ɲuman ye olu bɛ don danbe kɔnɔna na misali la i b'a ye an ka sigi kɛcogo la kɔrɔlen tuma dɔ i b'a ye ne ma n'i ye koɲa sugu dɔw kɛ bɛɛ b'a dɔn e bolo i b'a ye mɔgɔ si tɛ nisɔndiya i bolo o la hali i yɛrɛ ka mɔgɔw b'i kɛlɛ ka d'a kan o la o kojugu dɔnni k'a fɔ ko kojugu de don a y'a to an ka jɛ ka kojugu kɛlɛ hali n'a ka sɔrɔ ni min den y'a kɛ O t'i den ye parce que a ye jama bɛnmakan tiɲɛni dɔ de kɛ e tɛna fara tiɲɛnikɛla kan bilen k'a fɔ ko n dɔ de don walima n den de don a ye tiɲɛni kɛ n b'a dɛmɛ o kan o la o yɔrɔ la o ye danbe de ye aw ka sigi kɔnɔ min dɔnna k'a fɔ ko tiɲɛnikɛla tɛ maa somɔgɔ ye hali a fa tɛ fara kan k'a dɛmɛ tiɲɛni kan o la o tiɲɛni min goyali a y'o mun ta o y'a ka danbe dɔ ye o n'a ɲɔgɔnsiw la ni tiɲɛnikɛla dɔnna ala k'an kisi maa min kɛra sonyɛnikɛlaba ye i b'a ye fɔlɔ ale a tɛ furu sɔrɔ dugu kɔnɔ maa minnu b'a ka sonyɛli dɔn kun jumɛn de b'a kɛ i kɛra fɛn min kɛbaga ye o de man di sigida mɔgɔw ye o de man di yɔrɔ sigida mɔgɔw ye k'a sɔrɔ sonyɛli yɛrɛ kunko min b'a la ani o y'a kɔlɔlɔ dɔn ka se yɔrɔ min ma o y'a don o ka danbe kɔnɔ ko ni maa min y'a kɛ o ka ko latɔn o la o k'a tigi o tigi ko goya o la mɔgɔ sɔn a kana dɛmɛbaga sɔrɔ a kana dɛmɛbaga sɔrɔ a kana donc i y'a ye bilen o de kosɔn an bɛ an bɛnbaw fɔ nin kɛnɛ kan kosɛbɛ waati dɔw tɛmɛna an ka danbew an ka danbe danbe ɲumanbaw de tun don o kosɔn fɛn caman bɛ yen nɔ fɔlɔ o tun bɛ an bɛnbaw sɔrɔ a t'anw sɔrɔ bi tuma dɔ bi i b'a ye sonyɛni na mɔgɔ tɛ dugu bila i b'a dɔn ka minɛ walimuso la mɔgɔ tɛ dugu bila o la bi o n'a ɲɔgɔnsiw fɛn min y'a to an tɛ ka dugu bila a la walima an t'a ye kojuguba ye o de ye danbe de fɛgɛyara dɔɔnin ha voilà ɲɛfɔli kun ye jumɛn ye an ka kan k'a faamu k'a fɔ fɛn girinmanba de don min n'a bɛ dilanniba kɛ komi bɛnbaw bolo a tun bɛ kɛ cogo min parce que kunun n'i tun ye sonyali kɛ n'i dɔnna k'a fɔ ko i ye sonyali de kɛ i bɛ dugu bila tuma dɔ n'i minɛna kolonya de la i bɛ dugu bila mais tuma dɔ o dugu bilali o ye laada de nɔ ye o tɛ dugu bilala yɛrɛ nɔ ye o tɛ dugu bilala yɛrɛ nɔ ye maa mana bɛn min kan ni e y'o o sɔsɔ o sɔsɔ e ka fɛrɛ ka dugu bila e ka dugu bila aw bɛ se ka laada in tiɲɛ i ka hɔrɔnya tɛ n bɛna a kun de f'i ye awɔ kɔrɔlen maa minnu ye dugu bila o ka jogo juguya dɔ kosɔn o hɔrɔnya ma to o ye dugu bila kun dɔ de kama o bɛ dugu bila o de ye laada yɔrɔ in ye kun min y'a to o bɛ dugu bila an bɛna ɲɛfɔli kɛ o de la misali la maa min bɛ i ye sonyɛli kɛ a dɔnna k'i ye son ye i yɛrɛ b'a dɔn k'i sigiɲɔgɔn y'i dɔn ni sonyɛli ye ka ban o b'i komi o don e sara k'i su don o tigilamɔgɔw bolo de est-ce que maa bɛ furu kɛ su ma maa bɛ su ɲininkali kɛ hakilina na wa e b'i hakilina fɔ su ye wa voilà an bɛnbaw bolo n'i tun dɔnna o kolonya la i komi i sara k'i su don de i ti wele faso kɔnɔ kuma na bilen bulon kɔnɔ kuma minnu bɛ na e da tɛ don o la bilen maa sɛbɛ t'a ka sɛbɛya kuma f'i ye bilen maa sɛbɛ t'a den d'i ma bilen maa sɛbɛ t'i den ɲini tuguni o la n'i y'o dɔn k'a fɔ ko i ye baara kɛ baara min bɛ nin se o yɔrɔ ma sisan e bɛ fɛɛrɛ jumɛn de kɛ i bɛ wo dugu de bila ka taa yɔrɔ la maa minnu bɛ yen n'olu t'i dɔn mun kosɔn ka adamadenya diya dɔ sɔrɔ i dɔnbaliya kan e b'o yɔrɔ de bila ka taa ɲɛfɛ i dɔnbaliw cɛma i bɛ se ka ɲɛnama diya dɔ sɔrɔ yen peut-être olu dɔ i dɔnbaliya kosɔn i bɛ se ka furu sɔrɔ olu fɛ i dɔnbaliya kosɔn olu bɛ se k'i den ɲini furu la wala olu bɛ se ka bonya ko dɔ ta ka d'i ma o kosɔn wajibi de ye ka dugu bila ye n'i ma dugu bila ye i tɛna diya sɔrɔ i ka adamadenya la o kɔ wala danbe de ye o fɛn sugu ye min bɛ'a to adamaden bɛ se ka a sigiyɔrɔ bila maloya kosɔn walima ni i ma maloya k'i sigiyɔrɔ bila sigiyɔrɔ sɛbɛya ko i t'a sɔrɔ o de ye danbe ye donc n'i ye a faamuya sisan danbe yɛrɛ kan a kun ye ka se ka an ka sigili nɔgɔya an bolo kosɛbɛ parce que ni n'aw bɛnna fɛn min kan an ka sigi cogoya kosɛbɛ kosɛbɛ o de kɛra n'a ko sariyaw kosɛbɛ o sariyaw bɛ ta n'i y'a sɔsɔ ni kunko min bɛ a la kosɛbɛ la donc i b'o sɔrɔ kosɛbɛ min fana y'a kɛ ka ɲa ni nafa b'a la e b'a nafa sɔrɔ a bɛ ten de donc a bɛ ten de parce que an bɛnbaw kodɔnnabaw de don o ma baara foyi kɛ o kunfɛ n'u ye baara o baara minɛ ta o b'a lajɛ ani fɛn jumɛn bɛ ta fɛn jumɛn bɛ nin kɔrɔsi mun kosɔn a ka se ka lakanda ka ɲɛ o de kosɔn an bɛnbaw ye ko dɔw kɛ u ka laadaw kɔnɔ fɛn ɲumanbaw de an b'an da se a dɔw ma i n'a fɔ misali la denmisɛnninw minnu ye hakɛya kelen ye o b'olu fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ filankuru kelen olu de bɛ na u bolo don baaraw la ɲɔgɔn fɛ olu bɛ janto ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn dɔn ko anw de ye kelen ye olu ka kelenya laada bɛ d'u ma o b'o janto la t'a sɔrɔ olu kɔrɔkɛw bɛ yen olu bolo donna ɲɔgɔn fɛ olu ka kelenya laada fɛnɛ bɛ di o ma ni ka tila ka o laada kelen kelenna n'olu ɲɔgɔnnaw bɛ se ka mun kɛ o ka filankuruya kɔnɔ ni k'o bɛɛ lajɛlen kunsi dugu yɛrɛ ka ɲɛtaga de ma bɛɛ bɛ jɛ sa ka dugu ka ɲɛtaga baara de kɛ nka o waati dɔnnibaliya tun ka dɔgɔ parce que tuma dɔ ra n'i y'a jateminɛ an ka masa dɔw tɛmɛna olu ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan hali ka da an ka laadarafɛn dɔw bɛ yen a dɔnni ani mun kosɔn mɔgɔ ka se ka mago ɲɛ olu y'o baara kɛ n'a jateminɛ sumaworo kante ale ye baara caman kɛ o n'a ɲɔgɔnsiw la misali la maa minnu bɛ yen n'olu ye filankuru kelen ye n'aw donna seliji la ka ban kuma fɔcogo la n'aw bɔra ale tun bɛ aw labɛn cɛya yɛrɛ minɛn dɔnni na yiri bɛ o la ka se ka yiri dɔn a tun bɛ taa n'aw ye dotu de la dotu dun ye mun ye dotu de ye yɔrɔ de don a bolo yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen dɔ maralen don a fɛ o dotu kɔnɔ o ye yiriw ye yiri bɔlen ɲɔgɔn ma siyama maralen don a fɛ yen yiri minnu bɛ bana furakɛ kɔnɔdimi furaw kundimi furaw ɲɛdimi furaw o yiriw ani yiri minnu bɛ yen ni mɔgɔ man k'a dun yiri minnu tɛ se ka se adamaden kɔnɔ ani minnu tɛ se ka dun min bɛ nin ko ɲɛ min bɛ nin ko ɲɛ o de b'olu bolo maakɔrɔbaw b'a dɔn mɛ denmisɛnw t'a dɔn mɛ n'aw bɔra bolokoli so kɔnɔ ka ban o bɛ taa n'a ye o dotu de la dotu de cɛya kalan minɛnw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min o bɛ taa sisan aw bɛna kalan de daminɛ waati damadɔ kɔnɔ ka se ka o fɛnw yira yira aw la nin yiri de ye nin ye a nafa ye nin ye a tigɛli bɛ nin kunko de se an ma a y'a janto ka yiri lakana parce que ni nafa bɛ sɔrɔ a la ni nin bana sugu bɛ yen i bɛ nin yiri de kɛ tan a bɛ nin bana furakɛ o la a tun bɛ dɔnniya don bɛɛ kun ma ni o ka ko kɛcogo ɲuman de ye a bɛ fɔ o de ma o ko ɲɛnabɔbali minnu bɛ yen o de y'a ka laada sɛbɛw ye wala maa min bɛ lamɔ o lamɔcogo la tuma dɔ a tɛ tiɲɛni kɛ faso kɔnɔ parce que maakɔrɔba hakilima minnu b'a ɲɛ olu de bɛ ka ko ɲɛ yira ale la dɔɔnin dɔɔnin ale min m'a dɔn fɔlɔ o b'a ɲɛ yira la ni mun ye o de ye sɛbɛya ye mun waasa a bɛ se ka kɛ maakɔrɔba sɛbɛ ye sini o bɛ ɲɛ yirali k'a la ka dan o hakɛ de ma o kosɔn hali an ka barokɛkanw na o tun ye kɛcogow don an ka barokɛkanw kɔnɔ ka se ka denw jogo don ka bɛn an ka laada kɛcogo ɲumanw ma o dɔ ye mun ye o bɛ se k'a kɛ denmisɛnnin minnu bɛ n'olu ye musolakaw ye o bɛ ziiri da u ye k'a fɔ muso dɔ bɛ yen nɔ a fa k'a b'a di cɛ dɔ ma a banna o la a yɛrɛ k'a bi cɛ min fɛ a taara o nɔfɛ a taara cɛ min nɔfɛ o b'a ka ko n'o ta fɔ ka taa ka n'o ta fɔ ka taa fɔ ka taa labanko juguya a bɛ kunko sɔrɔ a ka o furu la nka min ko a b'a fa ka furu la fa y'a di furu min na min kɛra o fɛ o b'o ta fɔ ka jɛ k'a fɔ ka jɛ fɔ ka taa labanko ɲuman di o ma bɛɛ lajɛlen npogotigi bɛɛ bɛ sigi a tiɲɛ yɛrɛ la jaa n'i fa ko a b'i don furu min na n'i bɔra o la i bɛ kunko sɔrɔ jaa n'i yɛrɛ y'i diyanyecɛ sugandi ka tugu o nɔfɛ jaa kunko de bɛ o la o la den bɛɛ bɛ to faw ka sigi la sisan ni fa ko k'a di min ma a bɛ sɔn o ye o ye fɛɛrɛw de ye o ye fɛɛrɛw de ye mara de kɔnɔ mun kosɔn ka mɔgɔw ladegi a la a bɛ kɛ aw ka laada ye mun kosɔn aw ka degi o la k'a dɔn k'o de y'a ka kɛcogo ye a bɛ kɛ aw ka laada delinanko ye a bɛɛ bɛ min nafa o y'a nafama yɔrɔ de wala an ka laadaw a ye fɛn caman ɲɛ an ye a ye fɛn caman ɲɛ an ye olu bɛɛ lajɛlen faralen ka don ɲɔgɔn kan n'a ye o de ye an danbe ye i bɛ dɔn ni fɛn min mɔgɔ bɛ dɔn ni fɛn min ye i y'a dɔn danbe tɛ tulonkɛ ye dɛ e bɛ se ka adamaden ye dɔrɔn k'a dɔn ko nin ye nin yɔrɔ mɔgɔ de ye e bɛ mɔgɔ wɛrɛ ye k'o bɔyɔrɔ dɔn e bɛ siya dɔ ye k'a dɔn ko nin ye nin siya de ye e bɛ mɔgɔ ye dɔrɔn k'a siya dɔn fɛn min na o de y'a danbe ye o y'a danbe de ye i bɛ se k'a ye dɔrɔn k'a dɔn ko nin ye nin siya karisa ye walima nin ye nin siya de ye mɔgɔ ye cogo la a bɛ yira i la k'a fɔ ko nin ye nin ye dɔnniya de don walima fɛn dɔ de y'a to i y'a dɔn ko nin de don o yɔrɔ n'a ɲɔgɔnsiw olu bɛɛ lajɛlen adamaden ka danbew dɔ de ye min e bɛ dɔn n'a ye walima i b'i ma yira ni mun ye i yebagaw la n'o kɛra donc i b'a dɔn k'a fɔ i cogoya ani mɔgɔ tɔw ta bɔlen ni ɲɔgɔn ma nka siya bɛɛ lajɛlen ni sigida bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen ye a ka laada ɲuman de sugandi an fɛ yan fɔlɔ o de kosɔn an ka yɔrɔ kun jɔlen don o de kosɔn o kun jɔlen don sɔni an ka taa ɲa ɛɛ, halisa an bɛ ɛɛ, ɲininkali dɔ sɛmɛ i la kosɛbɛ i n'a fɔ an bɛ tile min na bi Mhm. ɛɛ, an bɛ an ɲɛ b'a la ko caman kɔni a a bilalen don an bolo yan kosɛbɛ ɔ danbe ko est ce que a bɛ ka matarafa anw fɛ yan Mhm. ɔ n'a bɛ ka matarafa est ce que a nafa b'an kan wa Mhm. ɔ n'a dun tɛ ka matarafa Mhm. a a a kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ an kan bi kosɛbɛ ayiwa i ye ɲininkali min kɛ tiɲɛ fɔli la bi a nafaba tɛ an kan k'a sababuya kɛ a tɛ ka kɛ de fɛn ma bɔ danbe tɔnɔ na fɛn ma bɔ danbe nafa la anw de ma a bilayɔrɔ ye kuma tɛ k'a labaara fɔlɔ n'i y'a jateminɛ sisan adamaden min sɛgɛnnen don ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan o de ye maa min bɛ yen i bɛnbakɔrɔw kɛcogoya tununa i ma i tɛ ɲɛdɔn kura la i bɛnbakɔrɔw olu kɛcogoya tununa i ma i tɛ ɲɛdɔn kura min bɛ yen na e bɛ kɛ i bɛ baara la nka i t'a bɛɛ bɛ baara min kɛ i bɛ baara min na a bɛ tɔnɔ bɔ mɛ e t'a tɔnɔ sɔrɔ parce que kɔrɔlen t'i bolo e tɛ kura ɲɛdɔn anw bɛ ɲini ka taa o dankun de kɔrɔlen o de kun tɛ yen n'i y'i ka ko kɛ i ka ko ye i bɛ tɔnɔ min sɔrɔ o y'i ta ye n'i y'i ka ko kɛ wali ko ye i bɛ tɔnɔ min sɔrɔ o ye walimɔgɔ de ta ye o la sisan anw jɔli an danbe ko dɔw ma o de ye kunko dɔ se anw ma kunko min bɛ yen n'a y'an niyɔrɔ ban diɲɛ kɔnɔ a y'an niyɔrɔ ban ani fɛnɛ hali ka dan an ka kalanw kɛcogoyaw ma ani o n'a ɲɔgɔnsiw i bɛ t'a sɔrɔ adamaden kan ka i yɛrɛ kɛcogoya de kalan k'o dɔn fɔlɔ ka tila ka wali ta kalan k'i yɛrɛ dafa mɛ tuma dɔ n'i ye wali ta kalan k'o dɔn i m'i yɛrɛ ta kalan a bɛ teliya ka adamaden jɔn i yɛrɛ la de o kɛlen min bɛ kɛ sa o kunko de bɛna yɛrɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min bɛ yen ni a ma i wasa don a yɛrɛya la walima a m'a ka danbew ta tacogo yɛrɛ yɛrɛ la n kɔrɔlen n'i y'a jateminɛ k'a sɔrɔ an ka masaw kɛcogoya fɛ fɛn jumɛn bɛ wajibiya masa kan o de ye a bɛ ɲini masakɛ fɛ i k'i ka dugukolo i bɛna i ka dugukolo min mara i bɛ n'i ka dugukolo min mara i ka se ka o dugukolo yɛrɛ dɔn fɔlɔ i bɛ n'i ka dugukolo min mara dugukolo min mara b'i bolo i ka se ka o dugukolo yɛrɛ dɔn fɔlɔ k'a hakɛ dɔn mm-hmm. a ka se ka dɔn masa ni a ka baara kɛbagaw fɛ an ka dugukolo in tɔnɔma ko ye fɛn jumɛn ye ka se k'i ka dugukolo tɔnɔbɔcogo fɛnɛ faamu o kɔrɔ n'i nana dugukolo dɔnniya kɛ ka ban mɔgɔ jumɛn b'a kan olu ka mɔgɔladonfɛn ye mun ye c'est-à-dire masa i b'a ye dɔrɔn ka kow dɔn a dɔn cogo la ni baara kɛra tɛ gɛlɛma foyi t'a la i y'i ka dugukolo dɔn dugukolo kanfɛn ɲuman minnu kan ka tɔnɔ di i y'o dɔn dugukolo sigibaga minnu bɛ yen n'o y'i ka jamanadenw i y'olu fɛnɛ kɛcogo dɔn fɛn min olu ka laada ɲuman ye fɛn min i y'o dɔn ka ban donc e bɛ baara kɛ n'o de ye sisan i bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i salen kɔ i tɔgɔ fɛnɛ bɛ fɔ nka sisan n'i ye baara kɛ olu ka laada kɔ kan fɛn min ka ɲi olu ma i ma na n'o ye nka i nana ni fɛn dɔ ye i kɔni nana ni fɛn ye nka tuma dɔ olu tɛ se k'i tanu a la parce que olu ta tɛ walima olu bɛ fɛn min dɔn i ma na n'o ye i nana ni fɛn wɛrɛ o tɛ fɛn min dɔn i ye baara kɔni kɛ mais o dɔn fɛn t'i bolo sisan e ka baara i tɛ se ka tanu sɔrɔ a la e tɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ a la o de ye adamaden n'a ye aw danbe to yen k'a bɛ ko o ko kɛ i bɛ t'a sɔrɔ kunko bɛ se ka sɔrɔ a la ne ɲa bɛ min na o la bi o de ye an ka bi an bɛnbaw ye danbe dabɔ min kama a nafa dɔgɔyara anw kan dɔɔni mais a nafa dɔgɔyalen da ma bɔ bɛnbaw la dɛ a da bɔra anw yɛrɛ de y'a bila walima anw yɛrɛ de jɔra a la komi ko ɲɛnamaw tɛ k'a sɔrɔ an bɛnbaw ye hakilimanbaw de ye maa minnu sera ka ko sigi sigi sen kan cɛ kelendenw bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn san kɛmɛ san kɛmɛ ni kɔ mais n'o ko ma sigi ɲɔgɔn o sira fɛ ɲɔgɔn dɔn tun tɛna kɛ o misali la n'i ye fɛnw fara ɲɔgɔn kan de misali i ye misimuso kelen san a ye den kelen sɔrɔ dɔ nana o den san o den mana taa den min sɔrɔ e bɛ se k'o dɔn k'a sɔrɔ i tɛ misi misi misi tagara dɔn i tɛna se k'o dɔn bon o kun fɛ ko an ka kisi o ma bɛnbaw nana ni kɛcogoya dɔ ye hali n'a k'a sɔrɔ den dɔ sɔrɔla yan bi i nɔn'o den fitinin ta ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ a taara den tan sɔrɔ yen yan den tan ni yen denw bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn cogo di k'a sɔrɔ u ma deli ka ɲɔgɔn ye bɛnbaw y'o fɛɛrɛ sigi sen kan awa o sera ka kɛ fana o de ye jamu ɲɔgɔn ye olu ye an ka laada ɲuman dɔw ye minnu kɛra sababu ye bi a y'an kara ɲɔgɔn na kosɛbɛ ala an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ kan o y'o ye
an lamɛnbagaw hakili la a ye fanba caman sɔrɔ nin na toujours a bɛ lamɛnni kɛ k'a faamuya ni yɔrɔ min bɛ n'a ma min faamuya a bɛ o bila commentaire la kosɛbɛ n'ala sɔnna an bɛna a jateminɛ k'a jateminɛ an ka baaraw la an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a la Dɔnku baara baara min don dɔnku anw b'a fɔ a tɛna a fɔ an b'a bɛɛ dɔn dɔnku aw minnu bɛ k'an lamɛn n'i y'a ye fili minnu y'a la dɔnku a y'an latilen a la ni yɔrɔ jɛngɛlen don dɔnku an bɛ ɲɔgɔn kalan o de la dɔnku o la baara fana b'o cogo de la a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara an yɛrɛ ka baara kɛ cogo la inshallah hakilila caman kɔni fɔra kɔrɔfɔ in na ni folikan min b'i fɛ an bɛ a lajɛ ka jamukan kuncɛ yan
ayiwa folikan min bɛ ne fɛ dɔrɔn o de ye waati bɛɛ lajɛlen na an dɛmɛbagaw ani an ni mɔgɔ minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ n'o y'a lamɛnbagaw ye ne tɛ sɛgɛn olu kɔni foli la mɛ kɛrɛnkɛrɛn ma n bɛ san mara min foli kɛrɛnkɛrɛn ka di olu bɛɛ lajɛlen ma o la ka sankaw fo nin kɛnɛ kan ka tinaninkaw fo ka kɔrɔkaw fo Ɔ ka wɛrɛbakaw fo ka tunenkaw fo ka nɛrɛkɔrɔkaw fo an bɛ san mara bɛɛ lajɛlen de fo an da sera dugu minnu tɔgɔ ma an da ma se dugu minnu tɔgɔ ma o kɔ ka kɛrɛnkɛrɛn ka maliden bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔkan ka fɔ an ka nin emisɔn sigikun ye min ye o de ye dɔntanin min bɛ anw na an ka ko ɲɛfɔli la an bɛ kuma o de kan komi i bɔra k'a fɔ cogo min i bɛ taa a sɔrɔ ne bɛ ka kuma dɔ fɔ dɔ sigilen yen k'o fɔ cogo ɲuman na ne da ma s'o ma nin ye ɲɔgɔn dafa ye o la n'an farala ɲɔgɔn kan ten e bɛ min dɔn i y'o fɔ ne ye min dɔn an b'o fɔ o la min b'a fɛ ka baara ɲuman kɛ o tigi bɛ se ka baara ɲuman kɛ ni ɲɛfɔtaw ye o la sigikun ye o de ye o la n b'aw bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ kan ka fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce ayiwa toujours aw balimakɛ mamadu ti tarawele ale de tun bɛ ka ɲininkali kɛ ɔ min bɛ ka ɲininkali jaabi o ye an ka directeur ye n'o ye sidiki danbɛlɛ ɔ donc o la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh